Tikufuna kuti achewa tonse mdziko muno popeza tilipo mtundu waukulu okwana 14 million people titha kupanga chinthu chimodzi kuti tikweze makamaka chikhalidwe cha achewa kuno ku Malawi komanso kuti mtsogoleri wathu amene akulamulira dziko lino amene ali mchewa timutenge kukhala pamwamba ifeyo mitundu ina izitithandizira koma ife achewa tikhale patsogolo. Mfundo zikuluzikulu ndi zimenezo. Zikomo kwambiri.
mfuti zikamapita ku polisi kuchokera kunja army imayenera kudziwa ku area 30 kwabwera mfuti 400 mapisto potengera ndi madokumenti mfuti zimenezi zachokera ku israeli mcp ikufuna kugawa kwa anyamata achipani lazarus chakwera wazilowesa mwachinsinsi kuti aziphera anthu timafuna tipemphenso ku military ndi chifukwa chani mwangokhala chete osankhula chilichonse mfuti 400 zalowa mdziko muno kuchokera ku israeli mwa illegal how safe are we as a country kumaliro a soja lucius banda taona anyamata achipani ovala ngati payoniya 1993 manken chigawa anatsogolera army pothana ndi agalu amenewa leronso tikufuna chigawa watsopano wa army-ko atsogolere malawi pothana ndi zigawenga za mcp inu mapisto 400 akufuna azipanga nawo chani mdziko la mtendere amalawi 5 miliyoni akusowa chakudya mzipatala mulibe mankhwala apolisi akusowa jombo koma chakwera wagula mfuti 400 zophera anthu ndikunena pano mapisto amenewa akusungidwa ku area 30 mmodzi mwa amene akumfuna pa listi yawoyo ndi peter muthalika tonse tikudziwa kuti a muthalika ali ndi security yamphamvu kwambiri mcp imalephera kumpanga ataki ndiye panopa zimene achita ayamba kupanga tageti ena mwa mabodigadi ake mbuyomu pamene ndimanena zokhudza asilikali a israeli ena amatsutsa one week later ndege inagwa ku chikangawa za poison wa ku rwanda ndakhala ndikunena nthawi yayitali rafu kasambala anapezeka atafa ku lilongwe chitseko cha rumu yake chinali chotsegula koma mcp imatinamiza kuti anafa ndi madragi leronso alowesa mfuti 400 akugawira anyamata achipani asunga malisti oyenera kuphedwa before 2025 amalawi tikhale cheru pulezidenti ameneyu akudziwa kuti zavuta njira yokhayo imene angachite pozipulumutsa ndi kupha otsutsana nawo ku central region kukuchitika kampeni yogawa mitundu Chimwendo Banda anakumana ndi mafumu akuti auze anthu awo akavotere Chakwera chifukwa ndi Mchewa. Maaudio okhudza nkhani imeneyi tinawo. Amachita kunena kuti mitundu ina ngati Asena, Ayawo, Atumbuka, Angoni, Alomwe, Atonga ndi opanda ntchito komanso ndi yaying'ono.
tikufuna kuti achewa tonse mdziko muno popeza tilipo mtundu waukulu okwana 14 million people titha kupanga chinthu chimodzi kuti tikweze makamaka chikhalidwe cha achewa kuno ku malawi komanso kuti mtsogoleri wathu amene akulamulira dziko lino amene ali mchewa timutenge kukhala pamwamba ifeyo mitundu ina izitithandizira koma ife achewa tikhale patsogolo mfundo zikuluzikulu ndi zimenezo zikomo kwambiri zimene akulankhula chimwendo ndi mafumu akanakhala alomwe mukanaona hrdc ikupanga zionetsero chipani cha mcp chili ndi purezidenti wa chichewa secretary general wa chichewa director of youth wa chichewa director of women wa chichewa madirekta ambirimbiri ndi aku central region koma ikanakhala dpp kuti ili ndi secretary general komanso purezidenti wa chilomwe mukanaona hrdc ikulankhula lero achimwendo banda akutuma anyamata aford kapena udf kaya ndi dpp utm akapita ku central region kukapangisa msonkhano akutuma anyamata kuti aziwamenya akuti kumeneko ndi kwa achewa ndiye pano athamantha anaunjika mafumu ndi kuwapasa ma 2 million 2 million ndi akuwauza kuti mafumu inu mukudziwa ndinu mafumu achichewa ndiye tikufuna mmeme anthu mwauze kuti akavotere chakwera ngakhale chakwera walephera koma chakwera ndi mchewa nde avotere chakwera kuti tiwine chisankho chifukwa mitundu inayi ndi yaying'onoying'ono zimenezi zalankhulidwa poyera maodiyo tinawo odiyo imene ndakuonetsani ndi yochepa koma ndili ndi maodiyo ochuluka kwambiri amene chimwendo ndi mafumu amakambirana njira zosalira alomwe ayawo asena angoni atonga atumbuka mwachidule tsankho limeneli likubwera chifukwa choona kuti mcp yazindikira mkwiyo umene amalawi ali nawo pa chakwera njira yokhayo imene angachite ndi kugawa mitundu divide and rule komanso kupha onse otsutsana nawo mapisto 400 achokera ku israeli akusungidwa ku area 30 tikufuna kunkuyu abwere poyera ndikutifotokozera amalawi ntchito ya zida zimenezi mbuyomu tinawuza onera kuti mdziko muno mwabwera anthu aku israeli ndinanena zimenezi two weeks before akuluakulu mdziko muno mwabwera asilikali achilendo kuchoka ku israeli akuyenda zimagalimoto zama car hire pamodzi ndi anyamata a mcp later on kunachitika ngozi nkutheka ndege imeneja inatcheredwa china chake inatcheredwa chimene ife sitikudziwa because israelis ali very high mu technology ndege imeneja inachita kugwesedwa ndifake inagwa pafupi ndi midzi koma osalira leronso leronso abwesa mfuti 400 za pistol mfuti zimenezitu ndikunena pano ndikunena pano i'm not joking zili ku area 30 timapempha kunkuyu kunena kuti asamazolowere kubwera ndikumauza amalawi zinthu zitavuta tikufuna panopa atiuze kunena kuti mfuti zimenezi 400 mapistol amene abwera ntchito yake ndi chani malawi army tili ndi umboni okwanira kunena kuti malawi army sinasainire mfuti zimenezi mfuti zimenezi zalowa mwachinsinsi kudzera kwa zikhale ng'oma ndi chakwera ndi akuzisunga kwa mayi uja wa ku mchinji yolamu ku area 30 koma mfuti zimenezi zikuperekedwa kwa anyamata achipani amene akuphunzitsa usilikali ndi akuwapatsa kuti iwe tapita kamusake boni kalindo akumayenda ndi mfuti zimenezo tapita kamusake bakili muluzi tv tapita kamusake chisale tapita kamusake kambala kapena kaliati akaliatitu akuwasaka akuti zimene anayankhula pa maliro a chilima sizinasangalatse akuluakulu a mcp kuonjeza pamenepo a mcp ndi onyansidwa kwambiri ndi utm chifukwa ikusala manganya mwina ambiri simudziwa amanganya aja a utm sakuwafuna iwo aja akutengedwa ngati a mcp amene wakongeresa achina chimwendo sakusangalala agula mfuti zimenezi 400 ndi cholinga choti asowese anthu ena mwachitsanzo newton kambala timothy mtambo patricia kaliati boni kalindo enock chihana ndi anzake allan wittika ralph kasambara chilima shanil muluzi anaphedwa kale kodi dzikoli mukufuna mutsale nokha